Sos carabineris de sa cumpania de Lanusè, direta dae su capitanu Claudio Paparella, an fatu un'àtera operatzione antidroga. Sos militares, chin s'azudu de sos carabineris de s'istatzione de Talana e Urzullè, e de su repartu Iscuadrillas de Àrtzana an acatau in sartu comunale de Talana, in localidade Cacaisoni, unu campu de cannabis indica chin duchentos setanta fundos, bene cubau in mesu de ateros fundos, in locu malu a b'arribbare. Sos fundos fini artos peri duos metros e mesu e fini frorios. Sos carabineris an carculau chi dae cue si podian balanzare dae chentuchimbanta a chentusetanta miza euro, e sas indàgines sunt chircande de iscopèrrere chie contipizabat custos fundos, chin custu secuestru sunt milli sos fundos acataos dae sos carabineris de sa cumpagnia de Lanusè in s'ùrtimu mese in sos sartos intre Talana e Urzullè. Sa provìncia de Nùgoro est sicura. Sos reatos sunu minimande non b'at situatziones chi apessamentan. Biende sos nùmeros elaboraos dae sas fortzas de s'òrdine paret chi non bi siat su tantu de s'assustrare a pustis de sas istatìsticas essias in su cuotidianu Su Sole Venticuattr'Ore ube sa provìncia de Nùgoro fit sa prima pro su tantu de omicìdios in relata a sa populatzione o pro sas estorsiones. Est su chi an nau oe in s'ìnteri de su Comitau Provinciale pro s'Òrdine e sa Securesa Pùblica reuniu in Nùgoro dae sa prefeta Carolina Bellantoni in su Palatu de su Guvernu, a s'adòbiu an picau parte sos dirigentes de Politzia, Carabineris, Guàrdia de Finàntzia e Politzia Penitenziària, sos sìndicos de sos comunes de Nùgoro, Macumele, Durgali, Uliana, Bosa, Budoni, Orosei, San Teodoro e Tortolì, pro faveddare de s'atividade fata dae sas fortzas de s'òrdine pro garantire sa securesa de sos tzitadinos in sos meses de istiu cando b'at tràficu meda de turistas, atividades chi pertocan sa criminalidade e su terrorismu ma peri sa gherra a s'abusivismu commerciale a sa mertze frassa. In sos primos ses meses de su duamiza e dechesete sos reatos. Sun s'ùndichi pro chentu in mancu rispetu a s'annu passau. Sun aumentaos de un'unidade sos omicìdios e sos tentaos omicìdios e sas lesiones dolosas. Mìniman, imbetzes, sas furas in sas domos, non b'at àpiu robatòrios in banca e a furgones portabalores e petzi unu in sas postas. Pro su chi pertocat sas trampas informàticas, sun su sete virgola sete pro chentu in mancu, Dae trìbulas a capidanne sas fortzas de politzia ant fatu belle deche sete miza e duchentos servìtzios de patùllia, compudande mezos e pessones e ant arrestadu chimbantachimbe pessones denuntziadas ses chentos barantanobe e bàtoro sinzaladas a sa prefetura. In Nùgoro sos reatos sunu minimados de su bator vìrgola sete pro chentu e non b'at àpiu omicìdios. A dispetu de sa fama de una tzitade in manu a zente violenta chi fit fachende dannu a s'imàgine sua, Pessande peri a sa candidadura a Capitale italiana de sa cultura. Su sete de Santu Gabini in Nùgoro an a cumintzare sas letziones de archeologia promovias dae s'Archeoarci, un'apuntamentu arribbadu oramai a sa 'e deche oto editziones chi sos amantiosos de istòria e archeologia aisetan, apertu fintzas a totu sos chi si diant chèrrere acurtziare a custu mundu ammajadore. che a cad'annu s'Archeoarci de Nùgoro presèdiu dae Tina Santoni at ammaniadu unu programma ricu, sas letziones s'an a fàghere in s'auditòrium de sa Biblioteca Satta e an a èssere acumpanzadas dae sas visitas ghiadas in locos de importu mannu pro s'istòria sarda. Sos docentes che a semper sunt de livellu artu e benint dae sas universidades e dae sas soprintendèntzias sardas. De sas letziones mentovamus cussas de sa professoressa Paola Ruggeri de s'Universidade de Tàtari, chi at a faveddare de sas fèminas romanas e pùnicas in Sardigna. At a apèrrere sas letziones s'archeòloga Manuela Puddu chi at a faveddare de su Museu Natzionale Archeològicu de Nùgoro inauguradu oramai in su duamizaeduos. In s'ìnteri de su cursu s'at a faveddare de su nuraghe Arrùbiu de Orroli chin s'archeòlogo Mauro Perra chi at a contare sos secretos de su tzigante ruju chin bintunu turres isparghinadas in tremiza metros cuadros. Pro sa Sardigna medievale s'at a faveddare de su rennu de Arbarè. Sas bìsitas s'an a fàghere in su Nurache Orrùbiu, in Bosa, in su Regnu de Arborea, in Casteddu. Sas iscritziones sun galu apertas. Duos zòvanos de Orgòsolo, in pessu maggiorennes, ant chircau de apèrrere una màchina pro che la furare in Siniscola, in Prata Crispi. Ma sos carabineris de sa Cumpagnia de sa bidda, direta dae su capitanu Andrea Leacche, los ant cassaos in grìmines e arrestaos. Sos militares de s'istatzione siniscolesa, in s'interi de unu patugliamentu a de note ana bidu duos zovanos carotaos chin bonete e isciarpa chi fin chircande de aperrere una machina. Cando ana bidu sa zustissia sos zovanos si che sun fughios ma sos carabineris si lis an postu fattu a pede e sunu resissios a nde firmare unu. In s'interi ana dau s'allarme un'atera patuglia de su nucleu radiomobile est essia a chircare s'ateru firmandelu a s'intrada de sa chentutrintunu Jutos a caserma lis an acatadu duos caciavites e pintzas, trastos chi an impreadu pro aperrere sa màchina, como an a deper rispòndere de tentada fura e sun a disponimentu de s'autoridade giuditziària. Sos ùrtimos bint'annos, chi an bidu sa rivolutzione informàtica e su poderiu de sos telèfonos in gradu de tirare fotografias e de las imbiare deretu, an mudadu sa manera de comunicare, ponende in intro de sos museos formas chi pro belle unu sèculu fin sa manera de comunicare, de si fàghere sos agùrios, de dare informatziones, Sas cartolinas illustradas, naschidas a s'acabu de s'Otichentos chi andaban meda in s'interi de sas duas gherras mondiales e deretu a pustis. E pròpriu a sas cartolinas illustradas su Soroptimist Club de Nùgoro at dedicadu una mustra intitulada Cartoline illustrate specchio di un'epoca, comunicare tra Ottocento e Novecento, mustra chi est abarrada aperta dae su bintibator de agustu a su bintiduos de Santugabini in su Museu Tribù. Pro tancare su progetu, a su cale ant partecipadu fintzas sos istudentes 'e su Liceo Clàssicu Aspruni de Nùgoro, su Soroptimist Club in sas dies coladas in sa Biblioteca Satta at ammaniadu unu cunvegnu Comunicare ieri e oggi. A sos traballos, moderados dae Rosa Canu, ant partecipadu professor Gianfranco Bottazzi, docente de s'Universidade de Casteddu, su sociòlogu Gianfranco Oppo, vicepresidente de sa Lariso, unu de sos fundadores de s'Osservatòriu provinciale pro su bullismu, Espertu de comunicatzione fintzas in sa rete, mescamente intre sos zòvanos. A sa mustra ant acropadu unu cuncursu pro sos istudentes de su clàssicu e a sero ant premiadu sos binchidores chi ant iscritu sa cartolina prus interessante pro gràfica e testu. Ant premiadu peri sos pitzinnos chi in s'àmbitu de su progetu Alternàntzia iscola-traballu ant acumpanzadu sos bisitadores in su museu, presentes su dirigente de su clàssicu Antonio Fadda e sos insegnantes chi ant curadu su progetu didàticu. Su Dochi de Sant'Andria, Casteddu, at a èssere sa capitale italiana de sa ginnàstica artìstica, rìtmica e aeròbica chin su Grand Prix duamìgia dechesete. In su Pala Pirastu s'an a pòdere bìdere garegiande sas menzus atletas italianas chi fachent parte de sas natzionales chi si sunt distintas in sas manifestatziones internatzionales prus rechentes, Pro sa ginnàstica rìtmica s'an a esebire s'iscuadra natzionale italiana diventada campione de su mundu in Pèsaro e sas atletas individuales Alexandra Agiurgiuculese e Milena Baldassarri. Pro sa ginnàstica rìtmica b'at a èssere Lara Mori e chimbe zòvanas promissas de s'ispecialidade, Asia e Alice D'Amato, Francesca Noemi Linari, Giorgia Villa e Elisa Iorio. Su programma de su Grand Prix duamìgia e dechesete l'ant presentadu custu manzanu in sa sala cunferèntzias de sa Càmera de Cummèrciu de Casteddu. Sos atletas s'ant a esibire in esercìtzios ispetaculares e chi prividin un'impinnu mannu. Sos amantiosos duncas ant a bìdere atletas chi ant a partecipare a sas Olimpiades de Tòchio e chi si sunt distinghende. in totu sos campionaos italianos, pro Casteddu est una bella oportunidade dao chi cheret puntare a s'isport pro irmanniare s'oferta turìstica. In Nùgoro Una bussiedda irmenticada, a curtzu de sa sede, chi fintzas a carchi mese fachet fit de Equitalia e como est colada a s'agenzia de sas intradas, at fatu iscattare s'allarme bomba. Sa bussia l'ana lassada in dennantis de su condominiu ube b'est sa sede de s'ex Equitalia in carrera Aosta, a sas oto de manzanu. E dau chi su palatu est cussiderau un'obietivu sensibile, deretu est iscatau s'allarme. A su locu sunu suprias unas cantas patullias de politzia e carabineris chi ana tancau su traficu e ch'ana fatu essire sos impiegaos de sos ufìcios. In s'ìnteri chi fini fachende sos controllos prus fungudos a sa bussiedda est essiu a campu su mere chi at nau de si che l'àere irmenticada. A cussu puntu sas fortzas de s'ordini ana torrau a apèrrere su traficu e sa situatzione est torrada normale. Sa chistione de su Ponte Oloè a pustis de totu custos meses est oramai una birgonza e pacu digna de unu paesu civile. A lu nàrrere est su cussizeri regionale de sos Riformadores, Luigi Crisponi, chi at presentadu un'interpellàntzia a su presidente de sa Regione Pigliaru e a s'assessore a sos traballos pùblicos. Cussiderande chi sas cajones de su tràficu firmu sunt zustas, Mancari siana fachende dannos mannos a sas aziendas produtivas e a sos traballadores chi cada die travican cussu tretu 'e caminu, nat Crisponi, non paret chi bi siat s'idea mancu de permìtere pro como su passàgiu de sos mezos in un'àteru percursu gai comente aian promìtiu. Pro Crisponi, pro como sa Regione, s'Anas e su Ministeru an fatu petzi promissas de interventu. Epuru, s'isulamentu de sa comunidade de Uliana e de sas comunidades a fùrriu non si podet prus bajulare. Si sichit a andare a tontonos, a s'iscuru, chentza ischire si dae s'acabu de capidanne a oje b'at resurtaos de profetu o si s'an a fàchere àteros istùdios, istrutòrias e sondàgios. Una cosa est sicura, at sichiu Crisponi, chi Oloè est unu gastu chentza fine de dinare pùblicu pro consulèntzias e progetatziones e pro su controllu de su ponte chi sunt fachende sas fortzas de s'òrdine e s'esèrcitu, a sos cales s'est annantu un'istitutu de vigilàntzia privada de note chèrfiu dae sa provìncia. Non b'at du, non b'at duda chi, ponende paris totu custu dinari, at concruiu Crisponi, si fit potiu fàchere su viadotu militare provisòriu. Eris in sa Biblioteca Satta de Nùgoro an presentau su libru Nel segno del giudizio, l'arte nelle copertine di Salvatore Satta, iscritu dae Manola Bacchis, Presentes, Professor Ugo Collu, unu de sos menzus espertos de Sarvadore Satta, Manola Bacchis chi at iscritu peri un'àteru libru dedicau a Satta, Simbolismo, significato e realtà, Salvatore Satta, Il giorno del giudizio. Leonardo Moro at coordinau sos traballos, est intervènniu peri Sebastian Cocco, assessore comunale a sa cultura, mentres Pino Porcu at letu cantos de su libru Il giorno del giudizio. Sa presentatzione l'an promòvia s'Òrdine de sos Avocaos, sa domo de imprenta Condaghes chin su patrocìniu de su Comune. Manola Bacchis at fatu unu viazu in su tempus chin custu libru, chin s'anàlisi de barantunu copertinas de Il giorno del giudizio, dae sa prima editzione, in maju de su millenovecentosetantasette, imprentada dae sa Cedam, fintzas a sa prus rechente editzione inglesa The Day of Judgment, Casa Apollo, Londra, essia su in aprile de su duamizaesechi. Sas domos de imprenta pro sa copertina de su libru an isseperau a bortas òperas de arte, a bortas fotografias, ma semper mazines chi mentovan s'importàntzia de s'òpera de Satta, chi faveddat de Nùgoro chin d'unu limbazu universale, chi l'an fatu diventare unu de sos libros prus bellos e connotos de sa literadura mondiale. Cherimus arribare a ch'ispèrdere sa pesta suina in custa legisladura pro risòrvere unu problema chi est tribulande sa Sardigna dae meda. L'at nau custu manzanu in commissione consiliare atividades produtivas s'assessore Arru presentande sos resurtaos in su duamiza dechesete de su pianu istraordinàriu pro ch'ispèrdere sa pesta suina. In su territòriu regionale oramai sa pesta s'acatat petzi in carchi tretu de su territòriu de Nùgoro, de s'Ozastra, de Logudoro Anglona, at nau Arru. Est netzessàriu a sichire a ochìdere sas bèstias malàdias pro firmare su contàgiu e a che bocare sa costumàntzia de las pàschere iscapas, e promòvere sistemas de allevamentu diferentes aumentande sos controllos in collaboratzione chin sos veterinàrios e chin su mundu venatòriu comente amus fatu fintzas a como. Sos nùmeros los at ispricaos Alessandro De Martini, responsàbile de s'unidade de progetu. Cussiderande batòrdichimiza setichentos setantotto aziendas de su setore registradas, chi contan belle chentuchimbantamiza capos, Sun istaos fatos batomiza chentu binti controllos, certificadas duamiza otantasete aziendas, mille trinta mille trechentos e bator non sun resurtadas cufformes. Sa collaboratzione chin ses chentos baranta cumpannias de cassa in prus ch'at fatu isperdere prus de bindichimiza sirbones, de sos cales duchentos e trintasete sieropositivos e trintanove virologicos positivos. Sa vida, sos vìssios, su talentu mannu de unu de sos mitos de sa mùsica jazz, erisero fit in su palcu de su Teatru Eliseo in Nùgoro chin s'ispetàculu Piacere, Chet Baker, iscritu e interpretadu dae Luigi Tontoranelli, acumpanzadu dae duos musicistas, Salvatore Spano a su pianoforte e Giovanni Sanna Passino a sa trumba. Un'ispetàculu prodùiu dae Sardegna Teatro, in collaboratzione chin s'Ente Musicale de Nùgoro chi at postu in campu duos de sos docentes de sos seminàrios Nuoro Jazz. Chet Baker at àpiu una vida prena, non li sunu mancados droga, vìssios, amores, at lassadu sinzu in su tempus suo. Sa crìtica non l'at mai apretziadu, ca l'acusabat de chèrrere istròchere a Miles Davis, Ma Chet Baker at lassadu sa trata sua in s'istòria de sa mùsica sonande sa trumba. S'ispetàculu de eris at fatu bìdere unu Chet Baker grandu sonadore de trumba, chi cando fit in su parcu s'isolabat dae su pùblicu. Unu talentu ùnicu, un'òmine dèbile. De custu musicista, chi fit famadu meda in sos annos chimbanta, abarrant branos de una bellesa ispantosa e una vida chi Luigi Tontoranelli, Salvatore Spano, e Luigi Sanna Passino ant contadu a su pùblicu de Nùgoro ligande a pare paràgulas e mùsica. Sa trasferta in Abruzzo pro picare parte a una gara natzionale de judo in L'Aquila de sos atletas de s'assòtziu Progetto Farfalla de Nùgoro est istada profetosa. Sas atletas, suta sa ghia de su mastru Nanni Sale ant garegiadu in sa categoria Esordientes B. Maria Daniela Podda est arribada tertza in sa categoria de prus de setanta chilos e est andada bene peri Valentina Cossu in sa categoria chimbantaduos chilos. Resurtaos chi cunfirman sa bravura de sas atletas nugoresas. Maria Daniela Podda est sa 'e tres in sa classìfica natzionale s'at a jocare su tìtulu in sa gara chi s'at a fàchere in Bèrgamo. S'assòtziu Progetto Farfalla afiancat a s'atividade agonìstica sos progetos isportivos e educativos fatos gràtzias a s'azudu de sos genitores e de sos dirigentes. No est fàtzile andare a garegiare in continente ca costat e bi cheret organizatzione, ma su Progetto Farfalla s'impinnat pro non privare sos zòvanos atletas suos de custa oportunidade de crèschida isportiva e umana. In sa chistione de s'acordu intre Regione e sindacados de categoria de sos operajos forestales, pro sutascrìvere un'intesa chi antitzipat su rinnovu de su cuntratu natzionale de traballu, su centrudestra intervenit e atacat: custa maggiorantzia est picande in ziru sos traballadores de s'Agenzia Forestas, chin sa proposta de leze presentada dae su grupu nostru si diat pòdere aplicare dae deretu su cuntratu regionale a sos dipendentes de s'ente chin sa classificatzione noba de su personale, unu desinu de leze chi galu no est istau discutiu in gradu de isòrbere sas fartas contratuales. A lu nàrrere est Pietro Pittalis, capu grupu regionale de Fortza Italia. Sichit nande puru chi sa Giunta paret chi si nd'afutat de sas richiestas de sos dipendentes chi non godin de unu cuadru normativu omogèneu e parìvile. Non podimus permìtere chi si firmet unu cuntratu integrativu regionale de segundu livellu chi non podet barigare una situatzione giurìdica esistente ca b'at lezes de rispetare, sichit Pittalis, e mescamente si depen rispetare sos traballadores. No amus a permìtere a nemos de trampare sos dipendentes de s'Agenzia. S'aeroportu de S'Alighera galu no est torrau a sa normalidade a dispetu de s'aumentu de sos flussos turìsticos pro sa crisi in su Mediterràneu e in Turchia. A lu narrere est su cussizeri regionale de Forza Italia, Marco Tedde picande in cussideru sos datos de Assaeroporti de su duamiza e dechesete. Sunt unu milione e nobantamiza sos passegeros de sos primos meses de s'annu. Sa perdia est paca rispettu a su duamiza e seichi ma est su bintunu pro chentu in mancu rispettu a su matessi periudu de su duamiza e bindichi cando Ryanair galu no aiat abandonau s'iscalu. Est un'andamentu chi diat depere apessamentare sa classe dirigente de su territoriu, narat s'ex sindicu de S'Alighera, chi imbetzes sichit a no mutire nudda in s'interi chi s'aeroportu est morinde, a pustis de licentziamentos e de sa crisi de unu territòriu intregu. Su chi nos iscunnortat de prus, sutalineat Tedde, est su fallimentu de sas polìticas regionales de sos trasportos, a cumintzare dae su blocu de sa continuidade territoriale in sas tratas minores, pro arribare a su mancau varu de su pianu de incentivos chi ch'at fatu fughire a Ryanair e ch'at fatu pèrdere a s'aeroportu de s'Alighera trechentos barantamiza passegeros in su duamiza e sèichi fintzas a arribare a su fallimentu, in trìbulas, de su bandu pro sa continuidade territoriale dae Casteddu pro Roma e Milano e, in fines, sa botzadura de Bruxelles de su bandu pro sa continuidade territoriale dae S'Alighera e Terranoba a Roma e Milano, chin sa possibilidade puru de s'apertura de una procedura de infratzione pro azudu de Istados illegìtimos. Meledare supra sas conditziones de vida de sos migrantes e de sos richiedentes asilu, sas atziones postas in campu dae sa Regione, sas polìticas e s'integratzione. Custos sos obietivos de su progetu Nois, la Sardegna che accoglie, chi oje est arribau a Nùgoro in su Teatru Eliseo. a organizare s'addòbiu de oje sa Regione in collaboratzione chin Sardegna Teatro e sos assòtzios impinnados in s'acoglièntzia de sos migrantes. Est un'apuntamentu in s'àmbitu de sas atividades prevìdias dae su pianu nobu pro acollire sos migrantes non programmados aprovadu dae sa Giunta Pigliaru in maju. Sos argumentos de sa cunferèntzia fin Traballu e migrantes, Cultura e migrantes e a s'assemblea ant picadu parte s'assessore a sos Afares Generales Filippo Spanu, su prefetu de Nùgoro Carolina Bellantoni e su sìndicu Andrea Soddu. Est istada peri s'ocasione pro faeddare de su progetu Sprar, chi pertocat s'accoglièntzia isparghinada de sos migrantes e chin pacos nùmeros pro si pòdere integrare menzus in sas comunidades, unu progetu chi istentat a mòghere in Nùgoro pro nàrrere a su bandu no at partetzipadu nemos. Ma su ministeru e s'Anci pedin de andare a dae in antis ca est s'ùnica manera chi permitit de gestire pacos migrantes chentza arribare a sos centros mannos chi an ammustradu a dolu mannu totu sas fartas umanas e giurìdicas issoro. Sos pastores an a sichire sa protesta, mancu sas ùrtimas novas arribadas eris dae Roma, chin sa firma de su ministru de sas Polìticas Agrìculas Martina, sa declaratòria supra s'emergèntzia pro neche de sa sicagna in totu su territòriu regionale, Sunt bàssias a firmare sa mobilitatzione, duncas sa manifestatzione de martis trintunu de Santu Gabine in Casteddu s'at a fàchere e abarrat peri sa richiesta de dimissiones de s'assessore de s'Agricultura Pierluigi Caria e sas crìticas pro sos ritardos de sos azudos de sa Regione. Eris s'assessore Caria dande a ischire sa firma de sa declaratòria at nau chi est unu provedimentu chi fin isetande, chi una borta publicadu at a permìtere de fàchere partire deretu su pacamentu de sos trèichi euros a capu, cunforma a sa leze binti de su duamiza dechesete aprovada in Cussizu in Capidanne. Pro custu interventu, at nau s'assessore, amus postu barantachimbe milliones de euro pro belle doichimizas aziendas de su cumpartu chi podent presentare sas dimandas zai dae su sechi de Santu Gabine fintzas a como bi nd'at arribadu millieduchentos ma si nde podent pacare prus de dechemiza. Su Movimentu Pastores Sardos però at detzisu de andare a rapresentare suta a su Cussizu Regionale sas peleas de su mundu de sa campagna, chi est gherrande chin sa minimada de su pretziu de su late, su tempus malu, sa burocratzia e s'asiu in sos pacamentos de sos premios comunitarios e de sos azudos de sa Regione. Pro sa finantziària duamiza e decheoto de sa Regione arribat sa prima botzadura, cussa de sos sindacados chi eris s'ìnteri de sa sessione de bilànciu de sa Comissione Consiliare an espressadu unu parre negativu in totu, Su segretàriu regionale de sa CGIL Michele Carrus at nau chi est una manovra menguante ue sas polìticas de su traballu ant a sichire a èssere unu fallimentu. De su matessi pàrrere sos segretàrios de sa CISL Francesco Piras, de sa UGL Sandro Pilleri e de Andrea Lai de sa segreteria UIL. Sos sindacados acusant chi est pagu su dinare dedicadu a sas polìticas de su traballu. Sos indicadores istatìsticos, at ispricadu Carrus, finas cando certìficant un aumentu de pagu contu de s'ocupatzione, non narant chi non b'intrana nudda chin sas polìticas de su traballu postas in campu dae sa Regione in custos ùrtimos tres annos. Pro CGIL, Cisl, Uil e UGL sa prima cosa de fàghere est cussa de ammaniare unu pianu de traballu chin dinare adeguadu pro parare fronte a cussa chi in Sardigna abarrat un'emergèntzia. Sos sindacados sun imbetzes cuntentos chi sa finantziària siat in discussione dae como ca pro sa prima borta dae cando Est cumintzada sa legisladura, si diat a dèpere aprovare intro 'e s'annu. Non sun imbetzes cuncordes supra sa richiesta de aumentare Irpef e Irap. Sa CGIL lu cheret, mentres Cisl, Uil e UGL sun contràrios. In tota Itàlia sunu medas sas manifestatziones e sas cunferèntzias pro nàrrere chi nono a su fascismu chi paret torrende a pesare sa conca, promòvias dae s'Assòtziu natzionale partigianos de Itàlia. In sas dies coladas b'est istadu s'isfrègiu de sos tifosos de sa Làtzio a sa memòria de Anna Frank. Oje Forza Nuova cheriat torrare a fàghere sa màrcia contra a Roma de su millenovichentos bintiduos, ma l'ana firmada. In Nùgoro, s'Anpi, sa CGIL, su SB, su Colletivu Comunista Marxista-Leninista e su Comitau No Scorie ana fatu una cunferèntzia istampa pro mobilitare sas fortzas democràticas contra a custa ondada noba de su fascismu. Sun intervènnios Graziano Pintori, presidente Anpi de Nùgoro, Salvatore Pinna, segretàriu de sa CGIL e Giuseppe Nieddu, segretàriu de s'USB. Totus sun istaus cuncordes nande chi est netzessàriu a mobilitare sas fortzas democràticas e sos traballadores finas costituinde unu comitau antifascista permanente ube totu sas fortzas democràticas sun istadas cumbidadas a aderire. A s'addobi est intervènniu fintzas Fabrizio Beccu, presidente de su Cussizu Comunale, e at ammentadu chi sa màrcia contra a Roma at sinzadu su cumintzu de unu tempus metzanu de s'istòria italiana e at nadu chi at a promòvere un interventu in Cussizu comunale pro faveddare de sa chistione. In provìncia de Nùgoro e in totu sa Sardigna, mescamente in istiu, sunt semper de prus sas sagras dedicadas a produtos tìpicos, sas festas in onore de su Sant'Amparadore de sa Bidda sas manifestatziones isportivas, fainas chi su prus de sas bortas non sunt in s'àmbitu de circuitos territoriales organizaos che Atonzu in Barbagia o sos beranos. In sa chistione intervenit chin d'unu documentu sa Fiepet Confesercentes de Nùgoro e Ozastra, A dolu mannu semus galu obricados a sinzalare una situatzione de irregularidade chi non paret abrandande, nat Tonino Mura presidente onoràriu de sa Fiepet Confesercentes. A parrer nostru custas manifestatziones sunu tropu e sunu irregulares, ca petzi in pacas rispetan sas règulas de sa promotzione territoriale chi diat deper esser a fundamentu de custas festas. Sas amministratziones locales chi autorizan custas manifestatziones Diant deper dare prus cara cando fachent sas seleziones, sichit Mura, ca su prus de sas bortas sun grupos de pessones chi no an un'impresa e chi s'imbentan ocasiones commerciales bendias che sagras, violande cale si siat norma fiscale. De su matessi parre est Sebastiano Rosu, presidente de sos esercìtzios pùblicos chi fachent parte de sa Confesercentes. Est una situazione chi oramai non si podet prus bajulare, chi ponet in dificultade medas imprendidores de su setore, In Regione, sutalìneat Rosu, tra pacu an a discùtere de sas modìficas a sa leze regionale chimbe. Amus a pretèndere règulas prus firmas pro fàchere a manera chi sas sagras torren a èssere mamentos importantes de promotzione de unu territòriu e de sos produtos suos, e non comente est como chi nd'aprofitana pro finantziare custu o cuddu assòtziu. Sa Lega italiana sclerosi sistèmica Onlus at promoviu in totu su territòriu natzionale una die dedicada a sa preventzione de s'isclerosi sistèmica progressiva. Sas pessones corfias sunt belle bintichimbe miza, chin milli casos novos a s'annu, mescamente intre sas fèminas. A custa die at aderiu fintzas sa setzione nugoresa de sa Liss chin sa manifestatzione Ospedale aperto, fenomeno di Raynaud, cosa ne sai? patrotzinada fintzas dae su Comune de Nùgoro e chin d'unu banchitu in s'intrada de s'uspidale de Nùgoro. Totu su manzanu, su personale mèdicu de sos repartos de medicina interna e dermatologia de su Santu Frantziscu e sos volontàrios de sa Liss fin a disponimentu de sos tzitadinos chi cherian ischire it'est su fenòmenu Raynaud, ma fintzas pro dare una prima valutatzione mèdica chin d'un'esame capillaroscòpicu gratuitu. Su fenòmeno di Raynaud, chi si connoschet dae sas manos fritas e sos pòddighes isarbulios, est comune a sa populatzione e est cajonadu dae una minimada de su sàmbene a sas estremidades de sa carena. Custu podet èssere su primu sìntomu chi si biet de una maladia che a sa sclerosi sistèmica. S'esame capillaroscòpicu podet istabilire si b'at problemas e si si depene fàghere àteros acertamentos.